mu vidiyo yathu ya lero pano pa factory 265 media tipitira kumva nkhani ya mai estere ochokera ku mangochi amene akuchita zodabwitsa mpaka adadzutsa munthu wakufa ku zomba pamene timacheza nawo m'mbuyomu adasiyira nkhani yawo pokuti atangodzutsa mwana ameneyu anapezeka kuti mwana wawo wa mai estere anayamba kukumana ndi zodabwitsa kodi chidachitika ndi chani tiye timve nkhani yonse kuchokera pamenepo ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi komanso nkutheka muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nafe tiyankhuleni pa 0884 274 153
mwana uja anachira atachira mamawa anthu aja anapita kwawo ine ndinakhala kumene kuja siku silinali la folo limene lolo kucha linali lachinayi ndinakhala zuwa loseli usiku ndi umene amayi aja opanda diso aja anabwera kuchipinda kumene ndinagona ndi eni ake nyumba ija ndiye kumene kuja ine ndikuoneka kuti ndagona komano amayi aja abwera akulimbana ndi mwana wangayo kamwana kali ka miyezi folo ndiye ine ndinagwira timiyendo amayi aja anagwira chani anagwira mutu ndiye kumandipanga kuti kodi iweyo ndizoona kupempherera mwana uja ndikuchira inetu mwana uja ndimafuna kudya ndiye iwe wamupempherera kuti mwanayo achire chifukwa chiyani ndiye m'malo mwake poti amene uja wachira ndiye ndidya wakoyo ndiye ine ndinawuza kuti "Ah, inuyo pamene paja mumapempha kuti mulungu akuchirisireni mwana ndipo ineyo munandiona m'manja mwanga nthawi imene ndimapempherera mwana panalibe mankhwala ena aliwonse kuti panali mankhwala olo panali supa ayi m'manja munalibe china chilichonse koma mulungu anakupangirani zimene mumapempha tsopano inu m'malo muti muyamike mulungu kuti mulungu zikomo mwana wanga uja wachira inu ndiye mukadye mwana wangayu ine kunotu ndimabwera kudzagwira ntchito ya mulungu imene anandituma zoti mudye mwana wangayu ayi ndiye kuti iwo aja agwira mutu ine ndagwira timyendoti tsopano ndinakhala kuti ndagona m'mibedi yokhomayi ndiye ndikulimbana nawo amene aja mwana wangayu kuleresa kuti iwo aja afuna adye mwana wanga poleresa ine ndagwira timiyendo iwo aja agwira mutu ndiye ndinakwatula mwamphamvu kwatu kuwalesa amayi aja mwana uja zinaoneka kuti mutu wa mwana wosa ndi wang'ono miyezi folo pobwera kuzapulumusa chonchi kukwatula m'manja mwa amayi aja mutu wake wa mwanayu nkhongoyi ndinabwera uzamenyesa mbedi m'matabwamo nkummenyesa mwana ndangomva "Ah!" kupanga ha mwana uja ndaoneka ngati kuti ndamusiya mwana uja wagwera pansi ine kuzizimuka ndikuti ah mwana wagwera pansi komano mkono pa popinda apapa ukuwawa ngati zimene zimachitika zenizeni bwanji mwana akungokomoka ndiye popeza anali ndi sisi lambiri ine ndikuti ah mwana chikuchitika ndi chani mwana chikuchitika ndi chani basi kenaka ndinazusa amayi amayi eh abale anu amabwera akuti chifukwa chiyani mwana uja wachira ngati wachira amene uja ndi adye wangayu ndiye timalimbana apapa mwanayu zikuoneka kuti sali bwino mwanayu mumuona akungokomoka chifukwa chakuti anali ndi sisi lambiri sindimadziwa kuti nkhongo yake ya mwanayi ya- yatani yadilika yalowa mkati ine basi mwana uja pamene paja kulira kukomoka kulira kukomoka napempherapemphera pamene paja basi akuti atiyeni tipite panja po- pa- kuzomba kuja chakumseu pali chipatala china chake cha- cha- cha m'matawuni chabe chothandizana cha aini ake napita kumene kuja basi kumuthandiza thandiza mwana anangopitiliza kumangokomoka kulira komoka kulira linali la- lachani lachisanu limene lachisanu ndinapita kumzikiti namusiya mwana uja kwa amayi aja kuti "Ah, ineyo chimene ndabwerera kuno mwanayi ndi wodwala ali chonchi koma ndipita ndinapita kumene kuja basi napita nango walongosolera ashehe kuti ine nda- ndimabwera kuno zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti ndikanatha kupemphera nanu koma chifukwa chakuti mwana wanga wachitika zakuti za ah pepani pepani ah basi pepani komano asa- safa ameneyo mulungu ndi wamkulu amu- amusamali amuteteza basi chimene koma chimene mwachitacho ndi chinthu chachikulu kwambiri pamaso pa mulungu mulungu akusamaliraninso ni mwana wanu basi ndinachoka pamene paja ndinapita akundiuza kuti yaya papa lero li- musapite ngakhale zili chonchi musapite Mwa- malizani ntchito imene anakuwuzani ochabwino napita kumene kuja anakum- nakakumana ndi ena abusa ena ake Ah, anali nawonso kuti ah, nawonso akupemphera mpingo wakuti wakuti amenewowo ndi nthawi imeneyo akupemphera kwa aloma ndi anasiya asa- anasiya chali chawo chija nkum- kuchalichi cha aloma kupemphera kwina nthawi imene aku- akuti atuluka kumene koma anali akambala zaza napita kumene kuja mpaka ndinalankhulana nawo ine zikundichitikira zakuti zakuti zakuti zakuti zili mwakuti ayi ayi imene ndi mphaso ya mulungu imene akupasani ochabwino lamulungu ndinapita kutchalichi kwina mwana wanga ali pamenepo akungolira ukomoka lolemba ndinagona ulendo kumabwera uzafika kuno kuyambira pompo mwana wanga ndiwovutika ndiwolumala kulephera kupemphera umu ndi umu mwana wanga yewo chifukwa chakuti ali ndi moyo koma kudya ndimachita kudyesa samalankhula kumva amamva koma kulankhula ayi ku- kuti adye yekha ayi ndi wachikhalire basi bola pano poti akukhala koma anali wachigonere zaka zambiri matha kubereka kumbuyo akandituma mtunda wautali monga kungati kumchinjiko kumene ndimapita mwana wangayo ali kumbuyo komano ndikuti ndikutumikirabe sindinasiye mpaka mwanayo anafika nakukula mpaka pano eyetu bambo ndiye kuti ndi nkhani yayikulu panopo mukati mumapemphera ndinayamba kupemphera anandilamulira kuti ndizipemphera ndimapemphera loweruka s- koma sinapite pa mpingo wina uliwonse anandiwuza kuti muzipemphera loweruka ndipo chinthucho ndinachiyambisa ndekha kuti mulungu andilamulira kuti ndizipemphera ndimapemphera ya apapa mawu amene ndingathe kugawana nawo anthu poti ndikuyamba poti ndikuyamba mawu koma mawu amene ndingagayire anthu achilimbikiso nthawi ino ndiyomaliza ndithu ambuye yesu akubwera ndipo akubwera mo- posachedwa apa ndithu akubwera zonsezi kuchitikazi ndi zizindikiro ndi zizindikiro amayi akuziwa zizindikiro zakubereka azibambo mumaziwanso oti mkazi wanga apapa mmene akukhalira mmene akupangiramu apapa ah, leroli ndiye kuti mkazi wanga leroli sali bwino inunso mmasowa mtendere kuti mkazi wanga sali bwino apapa mmakhalanso mukutipempherera kuti apapa bola mkazi wanga ambuye mumasule bwinobwino chifukwa chimene chija ndi imfa ndi moyo mm? pamafika powawa ziko pamene lafika apa lafika powawa kwambiri likufuna kubereka munthu likufuna kubereka munthu zikoli likufuna kubereka munthu mm? dzikoli likufuna kubereka munthu likufuna kubereka mu- ambuye yesu abadwe abwereso ku ziko lapasi abwere koma abwera kuchokera kumwamba sabwera ngati kubadwa ngati mmene timaberekera ngati mzimayi ngati mmene anaberekera ambuye yesu a- ama- amayi mariya ayi koma abadwa ku ziko zikolo liba- libadwisa ambuye yesu kubwera koma achokera kumwamba kumwambako abwera kuchokera kumwamba chimene chocho ndiyeti m- osa- osachosera ambuye yesu akubwera ambuye yesu akubwera ndili konkuja kumwamba kuja ndinafu- ndinafunsa ambuye kuti kodi ine ndikakafunsa anthu akakandifunsa anthu kunena kuti inuyo muli ndi mwayi munaonana nawo mumalankhulana nawo kodi inu simunafunse kunena kuti kodi kuti atitenge titengedwe tipite kumenekoko chikufunika ndi chiyani akakandifunsa funso limene ndikayankhe kuti chiyani anandifotokoza kuti anani, mukayankhe kunena kuti munthu aliyense akhale wopirira akhale wopirira akamati kupirira sitibwe- sitipirira zinthu zoti mu- mumangocheza kapena mwayambana zapang'ono ayi zimakhala zinthu za zowawisa kwambiri zakhambi zakhambitu zoti mtima wa iweyo nkumakhala ngati uli pamoto pulupulupulupulu koma nkuluma mano nji munthu akhale wopirira osabwezera choyipa chifukwa ine ndikanabwezera anthu sindikanakhala pano munthunso ngati angabwezere munthu mnzake ayembekezere kuti kumwamba akusakala sakape- saka- sadzalowa ndili konkujatu nditayima pamalo paja nditayima pamalo paja ndiye anandipanga kuti mzimayi ndiye ndikuti e uyende uone anthu ali uku eti uyo uyende uyang'ane anthu ali uku bambo naya pamene ndinayima paja kuti ndipaone kuti pamalopa pali bwanji pamene ndinaponda paja bambo nayamba sopano kutani kunyamula mwendo nanyamula mwendo wa manjawo kuponda chonchi ndimaponda pa, pa chikapeti kumene ku dziko la kumene kolo ndili ngati chikapeti ngati cha golide chonchi chikapeti ngati chis- ngati chimatilesi matilesi anyuwani aja chonchi mukangowachosa chisaluchi mmene amaonekera sa- eh, matilesi aja pamene pajawo ndiye kuti penti ya matilesi iyi iku- ikuoneka ngati kuti yotchipa koma yakumene koko ndi, ndi i- i- yopambana pamene papa ichichi ndi, ndi chisanzo chabe kungoti ndikupaseni chithunzithunzi koma golidi wake ndi wa, wa, wa, wa nyezinyezinyezi chikapeti chimene chocho kungooneka ngati chimatiresi chifukwa chakuti ndimati kunyamula mwendo uwu kuponda mwendo onsewu unalowa mpaka na pabondopa nkuzafika polimba pake nkubwera kuzanyamulanso mwendo wina kuyenda pa chikapeti chi- pamene ambuye yesu akhala pa ulemerero umene uli pamene papa sangatiuze munthu kunena kuti pamene mwafika pamene pali ambuye yesu pa muziyenda mwa ulemu ayi muziyenda mwa ulemu pamene papa chifukwa pamene mwa, pamene mwa mukuyenda apa pamene pa pali, a- pa- pali ambuye yesu ndiye mukuyenera ku- kuponda muziyenda mwa ulemu ayi koma chikapeti chimene achiyika pansipa apa chimene achiyika apa ndi chimene chikupangisa wekha wekha kumapa, kumayenda mwa ulemu chifukwa chima, uma, u- umayenda ngati ukuyenda mmatope ngati munapitapo mmatope kuti kuli matope ndiye matopewo ndi ambiri kuti mukuyenda kuti muzule mwendo wina mmayembekeza kuti matopewo mukapeze pena pake polimba ndiye mwendo wanu ukayime, ukayime pamene pali polimbapo ndiye munyamule bwino mwendo wina ndiye ndimati kunyamula mwendo wa manjawu kutitimira umenewu mpaka mu- mu- m'bondomu ndiye ndikapeza poyim- polimba paja ndiye ndinyamulenso mwendo winawo ndiye ndipondenso patsogolopa choncho ndiye ndizulenso mu- mwendo winawo ndiye ndi- ndiye ndinayenda kumaso kwa ambuye yesu uku chonchi nayenda kuyenda mpaka pamene ndinakhotera paja nditafika pamene paja ndinafika pa nyumba inayi nditafika pamene paja zinaoneka kuti ndafika pa chinyumba paja koma ndikuya- ndikuwaonera pa windo chiwindo chachikulu chonchi chiwindo chachikulu koma cho- chopanda mati kulusiwayi koma ndi chigalasi chigalasi chokhachokha chimene changopanga chonchi chigalasi pa windo panali pa poseka uku chigalasi uku chigalasi ndiye ndimaonera pa, pa ujeni pa galasi paja nasuzumira kuyang'ana pa chigalasi mkati muja kumuyang'a- kumuona munthu amene ali woyera osati kuyera ngati kuti kapena ndi salu ngati salu ayi koma wooneka ngati akupita ku pinki pinki choncho ngati kuti mwa pinki osati pinki, pinki iyi ndi chovala ngati awawa anthu ali uko anavala chovala chake koma ndi cho- cha pinki komano thupi lawoli ndi anthu ofira amene wowo osati kufira ngati chinthu cha, cha moto ayi koma ku- ku- kukongola kwa mtundu wina wake ndikhoza kusowa kuyerekeza koma singati azungu ayi ndiye a- m- munthu ameneyo namuona ali mnyumba muja ndiye iye uja amandiyang'ana ine modabwa kumandiyang'anatu modabwa kaya ndimaoneka bwanji kumene koko kaya ndimaoneka bwanji ndiye amandisuzumira pa windo paja kumandiyang'ana modabwa ine inenso ndimakhala ndi chidwi ndi, ndi munthu uja woyambirirayo "Eh, eh, komatu kuno munthu kufufuma chonchi thupi eh, ko- khosi kongoti chonchi nkhope ya laundi eh, eh, eh, komatu eh, kuno ndiye kukongola kuyang'ana mnyumbamo bambo kungoyang'ana mnyumbamo katundu ine ku- kusirira sinanga ine ndinali ndikuchokera pa mphasa ndinali ndikucha- ndikuchokera pa mphasa ine ndikuti e komatu kuno ndiye kuli katundu mnyumbamu katundu chonchi basi ndinachoka pamene paja sinanga uko kuli, kuli aliyense nyumba nyumba nyumba kumene yalekeza osadziwika ukuso kumene yalo, i- kumanyumba kumene alekeza ku- ngati kumwera ndi kumpoto uku kumene kwalekeza manyumba awa alaini laini imene ili ndi ambuye yesu iyi- iyi maso manyumba awa ayang'ana kwa ambuye yesu Eh, ambuye yesu akuyang'ana chakumpoto uku ukuku maso ayang'ana kumpoto uku ambuye yesu ndiye kuti anthu awa ayang'ana kumene kuli ambuye yesu ngati akuyang'ana kumwerako manyumba yawo manyumba awo ayang'ana kumwerako ambuye yesu akhala pa mpando ayang'ana kumpoto uku basi ndaya- nda- ndangokhota pena pake ndakhota pamene paja kuyang'ana eh, eh, ndachoka pamene paja kuyang'ananso mnyumba inayi Ndikuti, "Ah, ah, taonani munthu uyu akufanana ndi uyo munthu uyu akufanana ndi uyu aa zovala chimodzimodzi nkhope chimodzimodzi misinkhu chimodzimodzi aa basi ndachoka pamene paja ndapita pena ndachoka pamene paja ndapita pena ndachoka pamene paja ndapita mpaka ndinayenda mpaka kuzafika paja ndinayima ndina, ndina, ndina ndinayima paja pochokera kuziko kuno pamene ndinayima paja basi kufika pamene paja anandifunsa ambuye yesu eh, amu- anandipanga ehe mzimayi ndiye ndikuti eh, waphunzirapo chiyani pamene paja ndiye ine ndinapanga kuti ah, ineyotu sindinaphunzire ndipo ine ndi osaphunzira sindinaphunzire kanthu koma ndadabwa sinanga ine sindimaziwatu kuona kwa zinthu ndi phunzironso ndikuphunzira sindimaziwa ndiye ine ndinawuza kuti ah, ine sindinaphunzire kanthu koma ndadabwa ndauti wadabwa chiyani ndikuti a ndadabwa munthu waumo ndi katundu ndi winayo ndi winayo ndi winayo ndi winayo kudzafika mpaka pano akukhala ngati munthu mmodzi komanso katundu ali mnyumbamo wofanananso ngati mnzake chimenecho ndi chimene ndadabwa ndi anandipanga kuti oyi i- i- chimenechocho wa- wa- walankhula bwino kuti wadabwa chimene chikuchitika anthu amene wawa ukafotokozere anthu kuti aliyense wakuchita chifuniro cha mulungu palibe mzimayi palibe mzibambo aliyense wakuchita chifuniro cha mulungu ameneyo azabwera kuno Eh, azakhala kunoko mu ulemerero manyumba ake ali kuseliku ulendo woyam- wapa- wapamba- wapa ambuye yesu pa woyambawo sanandionese manyumba ulendo wachiwiri ndi mmene angelo anadibwera anabwera kuzanditenga nkukandionesa tsopano manyumba amenewowo ndi mamangidwe ake ndiye ndinatani ndinafika pamene paja anandipanga kuti aliyense wakuchita chifuniro cha mulungu pamenepo amene ndi amene azabwere kuno bola mulungu atanditani atandituma ndiye ndinawuza kuti "Ah, mulungu akaku- atakutumani mulungu ali kuti mulungu ali kumwamba pamenepo ndi pamene tsopano ndinazutsa mutu uja tsopano nkuyang'ana ku kuyang'ana kumwamba kuyang'ana kumwamba pamene tili pano pa dziko lapansi tikamayang'ana kumwambako timayang'ana mtambo wa buluu Tika- tikakhala kuziko kuno kukweza maso opita kumwamba tikumayang'ana ngati mtambo wa buluu komano pamene ndinali ndi ambuye yesupo pamene amati mulungu nthawi ina iliyonse andilamulira ndipo ndikubwera pamenepo ndi pamene ndinafunsa mulunguyo ali kuti eh? sinanga ife timamva kuti mulungu ali kuzanja la, la, la, la, la, la am- ambuye yesu ali kudzanja la atate ngati kuti anthuwo ena akhala apa kuti mulunguyo ndiye ndi uyu ineyo ndiye uyu komano ambuye yesu anandipanga kuti mulungu ali kumwamba ali kumwamba e ndiye anandipanga utukule maso ako uyang'ane ndiye ndinatukula mutu kuyang'ana ngati ndikugada maso kuyang'ana kumwamba kumeneko ndi kumene ndimaona kuti kumwambako kuli mtambo wina woyera pali ku dziko lapansi kuno kuyera kwake kulibe kulibe kuyera kwake kuti ndifanizira salu yakuti yakuti kuyera kwake ndi ukuku kumene kwandipanga ayi kuyera kwake kwa mtundu wina wake kodabwisa ndiye kuli chimtambo kumene koko chimene chazunguliranso dziko lakumeneko kuti ndi chimtambo chimenechi chimene cha- cha- chaseka uku koma akuti kumeneko ndi kumene kuli mulungu akangondilamulira ine ndikuti oo basi ino eyetu bambo ndimene zina- zinandichitikira ndiye mawu apapa amene tingathe kulankhula ku- kugawana ndi azinzanga kuti chonde pamene tikupemphera kaya tili m'matchalichi osiyanasiyana koma chimene tingachite chonde tisasakaniza- tisa- tisasakanize pa mpingo tisakhale ngati tikubisalapo ayi ndipo mulungu amaona ndipo mulungu amaona pena paliponse mulungu amaona naye zimenezizi Tsiku lina ndikulankhula kuti ndinatuluka Mulungu panja. amaona chifukwa chakuti ndinaziona tsiku basi lina ine ndiku- ndinatuluka apa ndikuona apa pamene panja paja kuti eh ine kumwamba ngati ndagona pamene ndagona paja ndiye ndikuona kuti makwerero abwera asika, afika mpaka pogona pambedi paja ine ndi, akundifunsa kuti basi ino atiyitana kuti tikutenge ine ndikuti aa mukufuna munditenge kumenekotu kachiwiri mukuti munditenge makamaka chavuta ndi chiyani basi aa tabwera kuzakutengani basi ine ndikuti oo chabwino abwerani palibe vuto ndikhoza kumapita nanu ngati mulungu walo- wa- waona kuti ine ndagwira ntchito kumeneko kunditenga kunalinso pano kwakuti ndiku- ndikufa basi chifukwa chakuti nthawi imene ndiye ndimadwala ndiye ndabwera kuzakutengani ndiye ndinauza kuti aa chabwino apa palibe vuto iye palibe vuto chifukwa chani ngati mulungu walola kuti an- ineyo ndatha kugwira ntchito yake kunditenga palibe vuto tiyeni Ah, ah. tsopano mukuti mulungu atatha kuku- kukuonani kuti mwagwira ntchito mumagwira ntchito yanji ndiye ndikuti "Ah, ineyotu anandituma kuti ndiyende dziko lonse ndiwauze anthu kuti ambuye yesu akubwera kuzatenga anthu olungama koma oyipa asala ndawauti "Ah, ah, zili choncho tiye basi tiyeni ndiye tikusogola ife tiyeni mm, tikulandireni pepala pepala lija andilandira tikupita ine ndikukwera makwererowa kuti ndizigwira ndagwira manjawa makwerero manja awiri mapaziwa ndikukwera ndikukwera kumakwera kumakwera kumakwera nafika mumlengalenga zinaoneka kuti ah, khwerero limodzi limene ndinaponda mapaziwo laduka phwe ine mmalere- mmwamba muja ndangogwira makwerero aja ma- makwerero ozilimbisa aphazi aja a- aduka ine pamene paja ndakwi- ndagwiratu kumene kuja so kulemera kwa, ma, kwa sikelo yanga ndi kumene ndinagwira kuja makwerero ako ama- amanja ajaso anaduka Mhm. anthu aja akupita ine ndaduka pamene paja kumwamba manja aja na- ma- manja ad- makwelero aja aduka pamene paja nangoti mwe nangofikira kuti ndili pa bedi paja changalanga ndagona ndagwa pamene paja pamwe paja mtima unathamanga tititititi aa kodi zakhala bwanji munthune ndimapita kuti ndinazuka pamene paja ndaganiza ganiza sipaja mikozotu imakupana ima, ima, umakakoza panja ukangoti wazuka kutulo basi ino kuona kuzuka ndi kukhala ndi mkozo kufanana natuluka nayenda pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono ndafika panja ndafika panja ndikuti ndikoze bambo kuti ndikoze chonchi pamene ndikuyang'ana apa maso awiri akundiyang'ana pali pali pali ujeni pali pa- pali nyenyezi pamene paja ma- maso awiri akundiyang'ana maso wofira akuluakulutu akundiyang'ana pamene paja ali phati phati ndikuti mama mama mama ine kuti ndilowe mnyumba ndakanika pamene paja sindikuthanso ndayimanso gwaa ngati ngati mmene ndimapangira potola masawu kanika kuja ine sindikuchoka ati pamene paja ine kuzungulira kuyang'ana kuzungula ndikutha kuthawisa nkhope ndikati ndione panyenyezi paja maso awiri akundiyang'ana kundilunjika ati kwenikweni choncho apa kundiyang'ana kundilunjika kuyang'ana kundilunjika ine ndithamangisa kuyambira nthawi imene ndinapita kumwamba mpaka pano inetu kumwambako bambo sindimayang'ana nkhope yangayi kuti ndiyang'ane kumwambako chonchi kumandivuta kwambiri kumandiopsa hmm? ndiye tsiku limenelo bambo kuyang'ana apa nyenyezi zikutulu- zikuoneka koma maso awiri maso awiri maso awiri dziko lonseli kumwambako kuyang'ana maso awiri wonse wakundiyang'ana maso awiri wonse wakundiyang'ana ine ndinazungulira pamene paja nanga ndipanga bwanji ndipanga bwanji mkozo ujatu mpaka pamene paja sindinakozeso mkozo uja unasiyiratu pamene posakoza bambo pamene paja ndinazungulira kuzungulira kuzungulira kuzungulira kuthawisa nkhope iyi koma sizikutheka ndikati ndiyang'ana apa maso awiri akundiyang'ana maso ofira akuluakulu akundiyang'ana ine pamene paja kenaka anandisiya kulowa mnyumba muja ine kukalowa pye kuganiza mama mama mama koma ineyo ineyo koma chimandichitikira ndi chani koma munthune mukuti ineyo ineyo moyo wanga umakamaka umatani ndagona pamene paja akundipanga nda- ngati ngati ndangogonatu pang'ono akundipanga kunena kuti zoona ukuyenera kuziona zimenezozo chifukwa iweyo takudalira takudalira kuti zedidi ndiwe msilikali ine ndikuti "Ah, ah, koma makamaka inetu bambo pamene ndakhala ine panopo thupi langa linangovomereza kuti chochitikacho chindichitikire nanga ndipanga bwanji chochitikacho chichitike Mm, ndiye panopo tikuyenera kumapemphera mu mzimu ndi choonadi choonadi chenicheni pamene tikufuna tilankhule nkhani tilankhule nkhaniyo kuvome- mtima wathu mzimu wathu utivomereze kuti chimene ndikuchitachi ndi chenicheni ndi chilungamo pena paliponse kaya ukulankhula ukama- eh, ukuweruza nkhani kaya ukuwauza anthu chiyani ulankhule choonadi chenicheni chenicheni chimene walankhula mulunguyo bozalo chabwino akhale mulungu ndipo tsiku linalo la chiweruzo laka- ukakayima ukawuza ukawuza ambuye yesu kunena kuti ambuye inu munalankhula zakuti zakuti zimene munalankhulazo zija ndi zimenezi chifukwa zonse zimene tikuchita zonsezi ngati a tv amatha kuzilankhula zinthu ndi kuzibwereza anthu nkuzimva muganiza nzeru imeneja mulungu alibe mulungu ali nayotu china chilichonse chimene tikuchitachi chimenechi mulungu akachionesa ndithu kutionesa kuti ndi ichi munachita zakuti muzala- munalankhula chakuti koma mulungu akakulankhula iweyo ndiye ubise iwe ukhala waboza ndipo jahena ukaya- ukayilowa ndi iwe chifukwa cha boza chifukwa chakuti siunanene chilungamo chimene mulungu akutuma kaya akutuma chotani lankhula lankhula chifukwa chimene ungalankhule chinthu chimene chili pamtima pa mulungu chimene choti mwauza anthu anthuwo chathandize anthu azindikire choonadi ndipo akazindikira choonadi amasuka ine ndinayamba kupemphera anandilamula muyambe kupemphera ndipo mpingo wanu umene mungayambe kupemphera mu- muutche kunena kuti nthawi yakuzindikira mu uzimu nthawi yakuzindikira mu uzimu nthawi yakuzindikira mu uzimu dzina lake ulitche choncho Nzi- mpingo wako pamene uzikhalapo tsopano un- unene choncho kuti mzimu ndi mu- o- ozi- o- nthawi yakuzindikira mu uzimu nthawi yakuzindikira mu uzimu ngati nthawi yochi uja anandipasa uja kumene kuja o chabwino ndinayamba kupemphera ndi anthu nayamba kupemphera ndi anthu ndikukhulupira kuti ndinayamba kaya mmati 2015 kaya kaya mmatero kaya ndinayamba kupemphera nthawi imeneyo kuzafika pano ya ndiye mawu tigawane mm, kungoti ndi zambiri zolankhula ndi zambiri kuyambira 1994 kuzafika pano ndi zinthu zambiri zimene ndimalankhulidwa ya ndiye tiwerenge mm, vesi ilili tikaliwerenga tililingaliretu koma mozama tililingalire kuti mozama 1 tiwerenge yohani tiwerenge yohani 4 yohane 4 ambuye yesu akulankhulana ndi mzimayi pa chisime akulankhulana ndi mzimayi akumuwuza mmene ife tingapempherere tipemphere mu mzimu ndi choonadi mzimu wathu ukhale wopanda chinyengo chifukwa mkati mwa miyoyo yathu ndi mmene mulungu amasuzumiramo mkati mwa moyo wathu ndi mmene mulungu amasuzumira simunadabwe inuyo kuona kuti mwasimidwa mulibe china chilichonse ndipo kusimidwako kwakhuzadi moyo wanu osati kuonamizira koma muli kakasi mukufunika ndithu thandizo lanu wina akuthandizeni ndipo mulungu amatumiza anthu ake inuyo nkukuthandizani Eh, ah amwene kungoti pena pake pakuvu- pandivuta mwakuti mwakuti inu mosayembekezera wa- wathandiza ndiye kuti mulungu waona mkati mwa moyo tikuyenera kukhala ndi moyo wo- wa mkati kuti ti- ti- tikhu- tizikhuzika Mhm. mulungu amatilankhula akatilamulira kuti uyu mthandize iweyo usanene kuti mawa ndidya chiyani la mawa akuziwa ndi mulungu chifukwa zimene tikuyika kumene kuja zimene tikuthandiza anthu zija imene ija ndi banki ndithu ndi banki imene ija yoti mukasimidwa mumapita pa banki paja mkukatenga ndalama imene ija ndi banki ndithu tikuyenera kuthandiza tipemphere mu mzimu ndi choonadi mm? tipemphere mu mzimu ndi choonadi yachiwiri tipita ku yohani peko tipite ku yohani komweko ku yohaniko tipite ma- yohani 10 za mbusa wabwino yesu akuneneradi akunenera akun- akuzilankhula iyeyo kuti ine ndine mbusa wabwino kodi yesu kuti azikhala wabwino anapa- anakhala wabwino potani yesuyo kuti akhale wabwino chifukwa chiyani iyeyo akuzitcha yekha kunena kuti ineyo ndiye ndi mbusa wabwino chifukwa chiyani Hmm? ambuye yesu ndi bwanatu ambuye yesu ndi bwana ndipo kudzaponda dziko linolo ineyo mmene ndinaonera kungo kungo ngani- ngakhale pamene tikulankhula pano thupi langa lilonse limayendayenda mpaka kumbuyoku ngati china chake chikundiyenda ngati china chake chikundiyenda thupili limakhala nyang nyang nyang lima limayendayenda thupili hmm? pomanena kuti ndineyo amene uja koma ndinabwera mozichepesa kudzera mu, mu munthu kuti ndikakhale ndi anthu ndi koma ndikasimikizire anthuwo choonadi hmm? munthu wabwino amatani ife tiphunzire kukhala munthu wabwino posaziwerengera tokha anthu ambiri itu akulira uku anthu ambiri akuliratu ukuku ineyo ndimakhala kuti mzimu wanga ngelo amanditenga ineyo nkukayendera anthu amene achoka ku dziko kuno bambo anthu akulira anthu akulira ndikanakhala ku dziko kuja ndikanatha kuthandiza atumiki a mulungu pamene ndinali ku dziko kuja ndikanamanga matchalichi ndinali ndi ndalama ndikanakhala ku dziko kuja bwezi nditathandiza acha abale anga anthu amenewo bambo akulira pano munthu anzako akakuthandiza munthu zako akakuthandiza tikuyenera amene ujayo kumuyamikira kumuthokoza kumuyamika eh? kuti zikomo chifukwa chakuti munandiphunzitsa sukulu zikomo chifukwa chakuti munandimangira nyumba zikomo chifukwa chakuti munandipa afumu amunandipasa malo zikomo chifukwa chakuti munandipanga zakuti zikomo imene ija ndiyofunikira titaphunzi wina akuphunzitsa kufika pamalo pa levulo ina yake iwe nkuyamba ntchito chonde ubale umene uja mulungu awupanga Us- ugwiritse umene uja mawa utatha kulemera ku dziko kuno iwe nkumapita ku chiwonongeko ndiye ndi- ndi- ndi- ndikulira kwake kokukuta mano ndikulira kokukuta mano ndikulira kokukuta mano anthu akulira uku baba anthu akulira nditayendera anthu anandiuza kuti mukayende mukatipitire ndipo mukatifunsire ana anga ana anga akapange mphatso akapen- akatenge mtukwa akapite kwa munthu amene uja munthu amene anandichitira zabwino ine kuti ndioneke munthu wapamwamba wotchuka wolamulira dziko chifukwa cha munthu wake amene uja koma chifukwa chakuti sindinayamike ndi chifukwa chake ndili pano pa mchenga bambo anthu akukhala pa mchenga osati anthu amene osayamika akukhala pa mchenga wa moto oti makala makala aja sikuti akuoneka makala piliwiri akuoneka ngati mchenga ukuluukulu koma bambo ali makala amenewo ali makala hmm? chifukwa chosayamika kufika malo ngelo atanditenga kupita pamene paja bambo kuwaona anthu ango- angoyima akungopanga miyendo chonchi ine kudabwa chikuchitika ndi chani mngelo atanditenga kuti lero tiye tikayende amanditengatu ineyo ngati iyeyo ndi mtolankhani ineyo kuti ndikapange ndiye ndikafika kumene kuja ndimakhala ngati ndili ndi mtolankhani uja ndiye ineyo ndizi- ndizifunsako zimene iwo wanditengera kumeneko apo iye ayi ndiye mwina iye uja akhale ngati kuti ndi mu- ndi munthu amene ndikumfunsa ine ndiye ndikhale ngati mtolankhani anandipanga tiye kuno mayi tikayendere anthu uziwe njira imene amadusa anthu a- anthu an- anthu amazitcha wokha wolungama munthu akafa munthu akafa njira imene amayenda wokha am- munthu amene amazitcha wolungamayo akafa njira yake ndi iyi ndiye njira imeneyi munthu wabwino amayenda njira imeneyo munthu amene amazitcha munthu wolung- mu- kuti iyeyo ndi wolungama a- samatamba samaba samapanga china chilichonse amayenda njira yake imeneyoyo komano kumapeteko kuli kusiyana munthu wolungama amene amapereka chakhumi mokhu- mokhulupirika amene amakhala ndi moyo wachifundo amene amayamika ku- ku- kuyamika kuti iye zikomo eh, iye zikomo chifukwa cha chimenechi iye zikomo kumathandiza anthu osauka bambo anthu amene wawa akakha- akachoka pa ziko lapansi pano amangoyenda ndithu njira yake ndi imeneyi kuyenda kuyenda kuyenda kuyenda kuyenda tikafika kusogolo kuti ukapeza chiziko kumene kuchiziko chachikulu Hmm? chiziko chachikulu koma ndi chinchenga chokha chokha chinchenga ndipo tikafika kumene kuja kuchinchenga kuja ndiye nyanjayi ya- ndi yayikulu chinyanja chachikulu chapanga malire ndi mchenga mmaziwaso nyanja kuti imapanga malire ndi mchenga ndiye kumene kuja titayenda ndinafikirapo anandisisa potero fika ngelo akamabwera mpaka panopo akabwera amandiyitana mzimayi ndikuti e basi mwa- muuzimu momwemotu tiye tikayendere kwakuti kwakuti basi ine ndipita chifukwa chakuti mngeloyo ndi wamkulu ndi wamtali ndi wamtali komanso ndi wamkulu umu kuti agwade ine sindi- sindingathe kukwera pamwamba pake pa- pansanapo eti ndiye iye uja amagona chamimba chafufumimba nkugona chafufumimba ndiye ine ndinyamule mwendo ndikwere ngati ndikukwera pa njinga ya moto ndikakwera pa njinga ya moto ndiye ndimagwira mmapiko mu- chankhwapa mwake mumu nkugwira mmene mumu basi akatero ndiye uja akuuluka mm? ndiye akaulukano akayenda kuuluka ndiye ndimakafika pamalo paja nkutisisa ndiye anda- atafika pa, pa mchenga anandisisira potero pa ndiye timadusa mchenga uja ine mchenga uja sindimauona kuwotcha eh, ah, komanso ngelo uja basi ino timayenda bwinobwino kumayenda kumayenda kudabwa chiziko chimene cha anthu ali chonchi koma akungoyenda ngati kuti akuponda matope a njerwa ine kuti anandifunsa mngelo uja kuti tsopano anthu akuyenda chonchi chifukwa chiyani ali mchenga umene ukuwotcha umene ukuwotcha amene wawo ndi makala anthu amene alibe ufiti koma ali ndi nkhaza anthu osayamika alibetu ufiti koma ndi aumbombo samatha vuto la anzawo silimakhuza samayamika ngakhale munthu atachitira zabwino samayamika anthu aketu ndi awa alibe ufiti anthu awa chifukwa chakuti alibe ufiti amaziona ngati iwo kuti aka- akalowa ufumu wakumwamba ngati akapulumuka koma malo odikirira anthu amtendere awawo anthu amangokocheza pamalo pamene alipa ndi pachikochezi pamenepo apapa ndi pachikochezi apa pothera ulendo wawo pamathera apa uzingoaona koma bambo kuli anthu kuli anthu osanama kuti ine ndilibe ufiti ndikapulumuka zimenezozo anthu achose achose zimene koma aliyense waliuma waumbombo wosakhuzidwa ndi mnzake ndiye kuti iyeyo sakukhuzidwa ndi mulungu sakukhuzidwa ndi ntchito ya mulungu chifukwa populumukira ndi pamene papa pothandizana wina ndi mnzake ndiye populumukira ntchito yakutchalichi alibe nayo kanthu zopemphera alibe nazo china chilichonse chakhumi sapereka azibusa wawo amangogwira azibusa ntchito yathukuta yathukuta yathukuta koma ata koma abusa mundipempherere kungoti abusa pena pake zandithandiza zandivuta abusa osanawayitane kunyumba kwawo kuti abusa bwerani kunyumba kwanga muzacheze ngati abusa akaponda kunyumba kwawo ndiye kuti mwina kwachitika maliro zimene zimenezo muyembekeze kuti zimenezo simukuchitira abusawo ngati abusawo ali oyitanidwatu ndi mulungu osati kuzipanga wokha kuti a ine ndikufuna ndikhale mbusa eh, ndiye ndizidya tikapitira tonse limodzi kumchengako kumchengakoko tikaonana kumenekoko nkhope tikaonana nkhope muyembekeze ngati muli m'busa mukhuzidwe ndi ntchito ya mulungu mukhuzidwe sangakupangeni muti mukhale m'busa mukhale ndi njala ngati mukhala ndi njala amene amene akuzungulirani mulungu amene akupasaniwo awa ngati sakupanga za inuyo abusanu muyembekeze kuti anthu amene wawa amene ali pa mchenga ali pa mchenga bambotu anafika pa ena anandiona amayi inu e ndakudziwani inu e mukapita kwathuko mukawauza anthu e akapite kwa ujeniko akandipepesere ine sindinachite bwino akandipepesere sindinachite bwino Ine kuti, "Ah, tsopano anthu inuyo simunachite bwino ah, ndi azikapepesa kwa munthu wosalayo amene ali kuziko ndi azikapepesa kuti bwanji akuti akapite ngati nthabwala ayi kungoti tafika basi tafika takuona ta- timati tikuoneni ayi ayi kungoti nthawi imene ija ayi mumacheza bwino nda, nda mkulu athu aja mumacheza, mumacheza bwino ndi bambo athu aja e, a mumacheza bwino ndi mayi athu aja e, pamene paja ndiye taona kuti ayi apapa titani basi ta- tabwera kuti tikuoneni limene lija ndikale sinanga tinangokuta yani chimwalirire amayi aja kapena mkulu kapena agogo kapena kapena abambo aja chimwalirire kalekale nde eh, lero lichangotipeza china chake tangoti tibwere tizatani Tiz- tizakuoneni tizakuoneni ndithu basi basi nangokhala chifundo choti tikuoneni munachi- munachitira zinthu zabwino makolo athu kapena bambo angana munachitira zinthu zabwino ndi atangoti tikuoneni umene uja ubale umene ujawo umene ujawo ndi umene ubale mulungu anaupanga chifukwa anagwiritsa ntchito munthu wina kuti iweyo ukhale pamene paja anakupa- anaupangisa ubale umene munthu uja kuziyiwala anali ndi zake ndalama anali nazo akanakhoza kugula china chilichonse kapena anaka akanadya ku- akanatha kudya bwino olo mwini wake akanatha kugula- ku- kudya bwino kapena kugula zinthu zabwino pa moyo wake koma anazi, anazimana kuti mpaka wina wake amuchitire chifundo ndiye munthu amene anthu osachitira chifundo anthu ena kapena anthu osayamika wina wake atachitira ee, amene wawo ali pamenepo anthu amene mukuchita chifundo musayang'ane kuti nayamba kalekale kuwathandiza anthu koma anthu samayamika amabwezera chipongwe e, ana angawa nawonso iwo aja ndinatukula anali pabwino lero ine pano ndasauka sopano ana anga sakundi- sakundisamalira e, akafuna kundidusa akungondidusa samalabadiranso za ine musadandaule musadandaule ndipo musadandaule malipiro muli nawo ngati mulungu anakugwiritsani ntchito muchibisi- muchibisibisi chake cha mulungucho kuti inuyo mugwire nkungokupasani mtima woyera mbee kuti ine ndikufuna ndithandize wakuti chimene chocho musachi- musachidandaule Anandita- anandiyitana ine ambuye yesu nkukandiwuza kuti pamene ukugwira ntchito usayang'ane china chilichonse thandiza chifukwa ukhale ngati uli mu ofesi ukhale ngati uli mu ofesi ndiye ukulemba mak- mapepala ukusayina mapepala ukudinda mapepala koma mwezi ukatha umalandira ndalama chimene chocho uchiyike pa mtima ndiye wonse amene muli ndi moyo wachifundo amene mumathandiza musa- musasiye musatope mupitirize kuthandiza zabwino zimene mulungu amakulamulirani kuti mupange zabwino inu mupitirize zabwino chifukwa mukalandira zabwino anthu apa bambo akungoti akafika kuma- kumayenda choncho wina anadusa pompo

odziwikatu bambo ena inuyo apapa ku- kuti ndilankhule kuti angana ali pamene pamchenga ali chikhalire koma anali bwana inuyo mukhoza kususa inuyo mukhoza kudabwa kuti mmene analili amene aja mukuti ali, ali dziko la- m- mpaka pano ali mz- mizimu ya anthu tikufa thupi tundakuwuzani thupi lili kupuma ili lidyedwa chiswe lipanga mphutsi liuma limeneli koma mzimu wa munthu ulichika anthu bambo tilipo mdziko ili tilipo tilipo dziko ili pa- kuli anthu kuti mabwana athu kumene amene sanayamike munthu atakuchitira zabwino osakuyam- osayamika ndikuyembe- ndikuti akuyembekeza a- sa- sakulandira kodi kuti kuthandiza munthu ndi mulungu amalamulira ndipo iwepo uchita chinthu umaya- umachita chimenechi iweyo kuchita tenga chovala umpatse munthu iwe choti chivala- chovala chimenechi ukavala iweyo anthu amakuyamikira chimenecho umatenga kumpatsa munthu amakhala kuti ndi mulungu munthu anandidutsa pha pha pha pha kudzakhala ngati kuti akuyandikira ndi nyanjayi uko amachokera munthu kunyanja kuja kumapeto kwa nyanja kumaoneka kumene kuja ngati ndi kakowa pha kang'ono kang'o- ngati kakowa chonchija patali akubwera kumene kuja ngati kakowa pha kakang'onotu pha

amathamanga ama amayandikira ama kunyanja kuja nkumaona ngati kuti dzina lawo layitanidwa kuti akawoloke aka, aka, aka pa nyanja zimene zija anthu amanena kuti kuli nyanja imene timaoloka ya mandala nyanja imene ijayo ilipo bambo imene ija sikuti anthu aja oyimba aja kuti anangopeka Am, alipo wina amene anaona ndithu masomphenya nyanja imene anayiona ine nyanja imeneyo ndinayiona ineyo panopo nyanja imene ndinayiona bambo ndi ndi chinyanja chachikulu komano pamwamba apa chimene chimachitika ndikuti mm, pamwamba apa pamangooneka zibaluni zibaluni zimapanga phuli ngati kuti mungatenga safu uja mwamuthira m'madzi ndiye mwapanga kupukupukupukupukupuku si paja zimaoneka zibaluni zibaluni zibaluni nyanja imene ili choncho bambo ndiye chibaluni chikapanga pa tututututuphuli apo tutututuphuli apo tutututuphuli apo tutututuphuli Pa- chimangokhala ngati chikubwata chiku- chiku- chikubwata ngati mophulika chi- chi- chi- chibaluni phuli phuli phuli nyanja yonseyitu ikungopanga choncho inu bambo inu kukhala pamenepo muzingoona kuti muzingoona kuti komatu panopo so ichichi ndi, ndi chilengedwe china chake anayenda kumene kuja anthu onse apantu- apanya- apamtunda pa mchenga paja amene aja ali chonchi kukhala pansi munthu bambo sangakhale kuti akhale chonchi msangasanga wadzuka matako kuotcha akatero pansipa amangopanga chonchi ngati akuponda madothi bam- ngati akuponda matope koma uli mchenga makala ine kuganiza ndinafunsa kuti anthu awawa chifukwa chiyani akuti chi- aw- anthu awawa chifukwa sanakhomere msonkho moyo wawo sanakhomere msonkho mwe- moyo wawo ine ndikuti aa kodi moyonso amakhomera msonkho akuti ye moyo amakhomera msonkho kutchalitchi kukakhala ko- zochitika kuti kuli msonkhano wa masiku atatu pamene paja munthu asonkhe kuchokera pansi pa mtima chifukwa ja umene uja ndi msonkho wa mulungu wa moyo wa munthu umene amakhomera kuti tsiku lililonse akangofa ili limene lili aka- aka- akalandiridwe anakhomera msonkho koma muone anthu ena zimenezi sizimawakhuza akati kuli msonkhano ayi ndiye tasowatu tilibe china chilichonse ndikuluza pamene paja ukuluziratu chifukwa pamene paja nthawi ya misonkhano imeneja mulungu amatuma angelo ake kudzatolera komanso kudzalemba mayina anthu amene agwira ntchito am- a- a- azipereka kugwira ntchito ya mulungu akuti anthu awawa sanakhomere msonkho nati kuti sanakhomere msonkho mu- munthu amakhomera msonkho moyo wake akuti ee munthu amakhomera msonkho china chilichonse chimayenera kukhomera msonkho kuphatikizanso munthu mwini wake azikhomere msonkho mukawerenge mawu ochokera pa deuteronomo kati amati deuteronomo 16 verse 9 deuteronomo 16 verse 9 ndikukhulupirira kuti ndi choncho ndikukhulupira kuti ndi choncho Aka- mu- mu- mutawerenga imene mukaona kuti pansipo mulungu akulankhula zonena kuti munthu akuyenera kukhomera msonkho kukhomera msonkho moyo hmm? kukhomera msonkho moyo bambo munthu anachokera kumene kuja pa nyanja paja pa pa pa pa anazayima mnyanjayi sanaponde dothi munthu amene sanaponde dothi wovala zoyera woyenda pa nyanja sanaponde dothi chimene chija ambuye yesu mmene amayenda pa nyanja chija chimene chija ndithu ndi chinthu china chake kutionesera ifeyo kuti chikhalidwe chakumeneku chili choncho ndipo polandira anthu ake chimene amanena petulo tabwera kuno ndi undigwire ubwere kumene ndili kuno ndithu ndi chimene chikuchitika dziko lino tikamachoka kuti tikafike dera limene tikupumuliralo kuti tikakhale uku kumene amakhala anthu oyera pali kusiyanisika kwambiri kuwoloka nyanja iyi tikawoloka nyanja kupita sidya ilo ndi kumene kukhala anthu oyera mtima anthu oyera mtima kuyera mtima kwakotu ndi kugwira ntchito ya mulungu osati uneyi ayi ine chifukwa chakuti eh, chiwerewere sindipanga iyayi sindimaba ufiti ndilibe ndiye iwe kungokhala aa sizikugwirana gwira ntchito ya mulungu khala wachifundo ndi kupereka muone zimenezozo zikulembedwa ndithu ambuye yesu anatipasa maansala kale kuti titatha kuchita zimenezi ife tikhoza kuyenda bwino pa ulendo wathu ndipange chani kuti ndipulumuke anamuwuza kuti ugwiritse ntchito zimene uli nazo kuthandiza nazo anthu ukatero uzakhala wa ine hmm? bambo ana, anayima mnyanja anatambasula zanja munthu wovala zoyera nkumugwira uyuyu amene ali ali pa ujeni ali pa mtundayo Mpan, osagundatu mapaziwo kufikira poponda mapazi awa mpaka atagwirana chanza ndi ambuye yesu mm? anagwira dzanja kugwira dzanja uyu nkugwira dzanja ilili munthu wa- wa- woyenda pa nyanjayo nkugwira pa pa dzanja lake nkuyenda pamwamba munthu wakufayo kunoko amene wafa kuno wochita chilungamo cha mulunguyu wochita chifuniro cha mulungu kuyenda pa nyanja paja pha pa pa akangomugwira munthu amene wofunikirayo kuno kuti aziwoloka anthu enawa ha, ha, ha, ha, ha, kunyinyirikaso kukayendaso kuntunda kuja kuntunda ena amene akufa basi kumangojoyina mmichenga muja kumangojoyina mmichengamo pamene papa anatidusa ife okwana anthu atatu amene ambuye am, am, munthu amene ovala zoyerayo amene ana- anabwera pa- pakono kumugwira anawolosa anthu okwana atatu ife tili chiyimire pamenepo mm? ndi pamene ndinaona kuti aa kodi anthu ifeso anthu olungama tikachita bwino tikamwalira oo ndiye kuti timadusa pa nyanja apa pa nyanja apa alipo wotiwolosa ndipo timayenda pa nyanja timangoyenda pamwamba paja pamazi paja pane paja ngati tikuyenda pa mlatho koma uku zibaluni tu zikuphulikatu zibaluni zikuphulikatu nyanja yonseyi zikuphulika zibaluni nyanja yochita kukongola kumapita tiye tipitirize kugwira ntchito ya mulungu ambuye yesu akubwera ndithu ambuye yesu akubwera sikuti pamene akuatenga anthu aja kumapita kumene kuja ndiye kuti kumene kuja ndi kumwamba ayi malo akumwamba alipo malo akumwamba achikhalire koma kumeneko ndi kumene tikukadikirira koma timaoloka nyanja timaoloka nyanja